Amwene zinthu zachitika zachitika basi amwene mwabwera kumudzi mwabwera basi ya dipoti mm. mwina si ya dipotiso mwina mwabwera nokha koma zinthu zayipa mwabwera kumudzi basi ndi ambiri timavutika timakhala okhumudwa timayamba kumaga- kumalingalira zinthu zomwe tasiya uh, ku moyo umene tausiya uja uh, anzathu amene timacheza nawo aja eh, tikaya abale amene tasiya kumene kuja ndiye timakhala okhumudwa tsiku ndi tsiku osasangalala ndikufuna ndiku Thandizeni. Ndiyesa mawu anga atha kukulimbikitsani kuti muyambenso moyo. Eh, muyambenso moyo kumudzi mwafika. Okay? Number 1 choti mukumbukire kapena choti muchite. Number 1 ndikuvomereza. Eh, achimwene. Amwene vomerezani. Achimwali vomerezani kuti basi zachitika ndabwera kumuzi. Ineyo ndabwera. Situation yanga ndi imeneyi ndabwera vomerezani. Sitingakwanise kusintha zimene zacitika kale, koma titha kukwanisa kuvomeleza. Ndipo tikavomeleza timapepukidwa kusiyana ndi kukhala osavomeleza kumangopukusa mutu siku ndi siku. Ndiye coyambilira tavomelezani. Tamvana eti? Vomelezani mwafika kumudzi. Eya ndi mmene kulilimu vomelezani. Number 2, Tadzikhululukilani nokha. Eee tadzikhululukilani nokha. Akhululukileniso ena. Cifukwa. ambiri timakhala tikudzipanga blame ah, amwene ndikanangopanga zakuti ah, komatu inetu ndikanangopanga zakuti ah, koma wakuti uja sa- iye uja sanapange zakuti eh, namwa- timazipanga blame pa zimene tinalephera kupanga kapena ena sanachite khululukani mukakhululuka chimodzimodzi mukavomereza umapepukidwa endi umakhala clear ndi kumapitirira kumapita patsogolo namba 3 ambiri mwandibwerera ku inbox kundifunsa Hey Nesta ineyo ndimafuna ndigule zotcherera machine otcherera ineyo kunoko ndimapanga zakuti ndikapita ndikufuna ndizikapanga zakuti ndigule zakuti ndikufuna ndigule zakuti ndili ndi ndalama 4 million kodi 4 million itha kukwana kapena ndi capital ya 6 million eh hey, mwakuti mwakuti it's good kuti mukuganizira zapatsogolo mukupanga mapulani koma ndikulimbikitseni kunena kuti Mapulaniwo musayambe akuluakulu iyayi, tayambani pang'onopang'ono. Eee! Musathamangire, fikani kaye mukaone kumudzi kuja mmene kulili. Inuyo muli ku Jubeki kuja mutha kukhala ndi picture inayake zoti mupange zinazake. Ee! Alipo akuluakulu amene andipeza ndithu ali ku Cape Town ali ndi ndalama akufuna atayamba ma business. Ee! Tafikani kaye pa ground. ndiye muyambe pang'ono pang'ono eya one step at a time muzikula mukamatero ndiye mmakhala ndi confidence mmagena confidence hey, mwa mwadzala pang'ono zakula zabereka hey, confidence imabwera tidzale zambiri tidzale zambiri choncho mumakula business ina iliyonse chimodzimodzi start pang'ono pang'ono okay come first start pang'ono pang'ono musapange puma kwambiri yayi slowly mm. and number 4 very important ikugwirizana ndi zomwe ndinanenazo zoti muyambe pang'ono pang'ono then number 4 ndiyoti muziyang'ana tsiku lina lililonse zija ndimati muyambe pang'ono pang'ono eya muzikula tsopano kuku musamadandaule za kutsogolo kwambiri e, chifukwa ambiri chimene chimatipweteka mpaka kuonda mpaka kudwala mpaka kumwalira ah, zimachitika anthu kufa chifukwa cha stress timaganiza za kutsogolo kwambiri koma ine a ah, koma apa ndiye kutsogoloko mmene tikuganiza tikudandaula kwambiri za kutsogolo we are failing to be happy today we are failing to take care of ourselves today chifukwa choti we are too worried about it ndiye tatiyeni muzipanga za every day take one day at a time lero kwacha lero lino tidya chani lero tipanga chani lero tithamange chani eh lero latha mawa basi choncho choncho pang'ono pang'ono pang'ono musaganize kwambiri za chaka cha mawa ayi ok pangani lero libwino lero mwalipanga bwino mawa likhala better mwandimvetsa eh? hey. ndiye finally number 5 osafowoka osatopa pitirizani zomwe mwayamba eya mwabwera osatopa hey, eh, pamakhala ma setbacks business kaya mufuna mpange zina za china chilichonse mufuna mpange chibe enosi pamakhala zinthu zobweza zokhumudwitsa zo, zo zimachitika zimachitika kwina kulikonse keep going keep moving osafowoka keep moving eyetu ndine nesta the black teacher i hope uh, uthenga wanga ukuthandizani ya zikomo kwambiri takulandirani kunyumba eh.